Deir Áine bhí sibh ag surfáil nach raibh? Bhuel bhí mise ag déanamh píosa surfáil. Bhí cuid de na daoine eile ansin den vintage vintage contráilte don surfáil ach rinne muid cuid snámha le chéile agus agus just ag siúl thart agus ag ithe agus ag ól agus is eile. Ní fhaca, ní fhaca, ní raibh muid i gcuideachta a chéile le tamall mar sin so bhí sé deas agus ag bualadh le cairde agus rudaí mar sin. Agus cad é mar a bhí an uisce, an raibh sé fuar nó? Bhí mé isteach just ins na togs ar an Mháirt sílim.

in uisce geothermal nó de port or whatever you are at in Ireland agus i dtús baile tá sé préachta, tá sé fuar and then i ndiaidh cúpla bomaite your body just becomes numb to all sensations and you just accept your fate and you get on with it. You know. An sin sult as. An sin an dóigh a raibh an t-uisce ansin? Aye, but ní bhí bhí sé níos ní bhí sé chomh le Éirinn. So bhí sé píosa beag níos fearr.

Samhlaigh go bhfuil sé iontach fuar san aer, a deir Conall, agus tá sé iontach fuar ins an fharraige ach fós, we just can't get comfortable. But no, thaitin sé liom, I have to say, thaitin sé liom. An rud, an rud faoi na trá, na trána sin, tá an gaineamh, tá an fharraige fíochmhar,

Go maith. Chuala mé fosta bhí bhí aon bog ag inse domh go raibh go raibh data beag agat ar na mallaibh. Bhí data beag agam. Bhí data beag agam. Bhí data beag agam in.

Sin an rud is tábhachtaí i gcónaí. Hey, uh, an bhfeiceann tú an bhfeiceann tú cad é atá scríofa ar mo ar mo T-léine? B'fhéidir nach bhfeic.

agus déanann siad, déanann siad like tá siad cineál cosúil leis like punk é ach ceolann siad faoi saol sna hoileáin agus tá píosa beag Gaeilge na hAlban fite fuaite sna hamhráin agus ah tá siad, tá siad ar dóigh agus tá siad greannmhar fosta.

trí chéad daoine nó mar sin ann agus ach an rud, an rud greannmhar faoi, bhí mise ag dul agus bhí mé ag dréim go mbeadh like an cineál scaifte a fheiceann tú ag ceolchoirm Kneecap nó rud like an the sort of Irish crowd, the, the Gaeilgeoir crowd ach

fear níos sine just os comhair an stáitse agus ach lean siad Peat and Diesel ó Albain. So like, bhí like ochtar, like these sort of diehards agus bhí siad bhí siad ag leanstan Peat and Diesel thart timpeall na tíre like. Cén aois, cén aois iad P and P and uh, P and D anois? Déarfainn sna tríochaidí, like, b'fhéidir luath sna tríochaidí. Aye, píosa rud níos sine ná muidinne. Aye, idir cúig bliain nó mar sin níos sine. Agus chomh maith le sin bhí bhí uh, scaifte ann ar stag do fosta. Deadly. Saile ag go pian ní mar stag do. Yeah, yeah. But dé sé inhá. Nuair a bhí sé ag ceol uh, Western Isles nó ceann de na hamhráin sin nuair a luann sé na hOileáin ar fad. That's the way we do, the way we do it in the Western Isles. Everybody, everybody was going mad like nuair a luaigh sé Oileán, ón Skye nó Barra nó áit ar bith ansin. Bhí. See, man, is breá liomsa muintir na Gaeltachta in, in Albain. Sin an, sin an téarma a úsáidtear, a chairde, ar na Highlands, na, na, na, na Garbhchríocha. in Albain de ghnáth tugtar an Ghaeltacht air i nGaeilge mar sin, sin limistéar na Gaeilge go traidisiúnta ón like ochtú aois déag ar aghaidh nó an naoú aois déag. Cé nach bhfuil an Ghaeilge beo i gcuid mhór, i bhformhór na gceantar sin. But an rud faoi muintir na Gaeltachta, they are fucking proud of the Highlands, they just, yeah, they will follow it everywhere agus leanann siad na cineál banna ceoil sin gach áit, it's fucking deadly.

dúirt siad go léiríonn sé meath na teanga, like an dóigh a bhfuil, a raibh na hamhráin ar fad i nGàidhlig ag Runrig ach b'fhéidir go bhfuil cúpla focal caite isteach in amhrán Peat and Diesel, like deireann siad, eh, em.

Gaelach i gcónaí ag gabháil a bheith láidir i gcultúr na hAlbanach ar bhealach nach bhfuil an ceol Gaelach láidir i gcultúr na hÉireann. Like, for a come all ye, like, thiocfadh leis na hAlbanaigh sna Garbhchríocha tiontú ar amhrán Gaeilge measartha furasta agus they all join in. Whereas in Éirinn we're not so, we're not so au fait with. Irish language songs, we sort of got stuck into the English ballads very, very early on in our yeah. history. Agus tarlaíonn sin leis na hAlbanaigh fiú mura bhfuil an Ghaeilge acu. That's what I mean. Na daoine nach bhfuil sásta an Ghaeilge a úsáid agus sin an dóigh a gceiltear é go fóill they love the Gaelic singing. Aye. Na daoine óga Gaeilge ní labharfaidh siad Gaeilge but canfaidh siad i nGaeilge so beidh seomra lán de Ghaeilgeoirí ann in amanna in Albain. agus tá siad ag caint i mBéarla, tá na daoine óga ag bruíon i mBéarla, ach is breá leo bheith ag canadh i nGaeilge. Tá suim acu. It's weird. It's pure weird. I don't get it. Ní thuigim mé ar chor ar bith. Tá sé deacair, tá sé deacair an meon a thuigbheáil. Chaith mé cuid mhór ama ar in Albain sa Ghaeltacht ansin agus tá sé deacair an meon a thuigbheáil. Like b'fhéidir just b'fhéidir nach bhfuil like b'fhéidir go bhfuil sí cosúil le just an dóigh a léiríonn siad an cultúr cosúil le just an dóigh a n-imríonn daoine anseo iománaíocht ach ní ní labhraíonn siad ní bheadh suim acu sa Ghaeilge ach b'fhéidir go bhfuil Tá suim acu sa Ghaeilge Tá suim acu sa Ghaeilge Cos it's weird tá siad an-bhródúil as an Ghaeilge agus I mBéarla, déarfaidh siad leat we're really worried because the language is dying, but I'm, you know, an duine céanna, níl siad ag brú an teanga, they're just letting it go. Cuireann siad cuid mhór, in amannaí cuireann daoine, just like, tharlaíonn seo i ngach Gaeltacht, in Éirinn nó in Albain, cuireann daoine locht ar an rialtas nach bhfuil an rialtas ag déanamh go leor. Ach tá a fhios againn ó Bhéal Feirste agus áiteacha máguaird, na háiteacha máguaird.

Céad. 129. Wow. Yeah. Wow. Agus an méid sin bhí bhí beirt as Éirinn.

fear ón Oileán Canary sa Spáinn. Bhí sin greannmhar. Tháinig an fear as Canary Islands agus bhí sé taobh amuigh den teach ar an taobh eile den tsráid agus bhí beirt eile sort of taobh thiar dó agus tháinig seisean chuig an teach agus lean an bheirt seo é and I was like Cé hiad? An iad seo daoine a chuir teachtaireacht chugam and somehow found out that we were having viewings today? I was like, goidé atá ag tarlú. Ach tháinig an fear seo isteach sa teach agus dúirt sé, Ah, I don't have much English, my two friends here to help. Agus dúirt mise, dúirt mise, Ah, no te preocupes, hablo un poco de español. Agus las, las a shúile agus mise, says he, this is meant to be. Agus, ach, agus bhí sé, ach an canúint atá aige, Dia ár sábháil. bhí sé thar a bheith deacair é a thuigbheáil, an Spáinnis a labhair siad sna Canaries. So, so bhí sé ag rá rudaí liom and I was like, sí, sí, sí, aha, sí, tienes razón. Agus bhí, tháinig a, tháinig a, a bheirt cairde isteach sa teach fosta, cionn, cionn arb as Meicsiceo dó. Bhí mé ag labhairt leis, bhí mé ag rá, ó tá dúil agam i gceoltóir

ón Cholóim agus ah fear ionta ionta deas a bhí ann ionta cairdiúil agus gach rud agus agus bhí mé like ah an fear seo thiocfadh leis thiocfadh liom a bheith cairdiúil leis an fhear seo agus an agus ina dhiaidh seo tháinig fear as Paraguay

bean a thabhairt ar ais go mo sheomra, tá's agat. Ach cinnte, cinnte, thig, agus dúirt sé, Ugh, an féidir liom fear a thabhairt ar ais go mo sheomra? Agus dúirt mise, dúirt mise, Thig leat, thig leat ainmhithe a thabhairt ar ais go do sheomra más maith leat. Agus bhí sé ag gáire.

Tá sin le ciall, actually nuair a smaoinimse siar ar dhaoine a bhfuil aithne agam orthu, they can light up fairly quickly and then they go back to normal very quickly as well. Aye, aye, aye. But sa deireadh chuaigh mé leis an fhear seo as Tír Chonaill, bhuel, chan as Tír Chonaill, rugadh é in Albain, bhog sé go Tír Chonaill agus é óg so tá sé sin ag glacadh an an tseomra. Ach ar. He's got a very good uh, CV already, he's got a good curriculum. Yeah, ar ar, arbh éigean duit téacs a chur chuig na daoine eile agus uh, bhí sé cosúil le bhí sé cosúil le téacs a chur. tá's agat chan break up but nuair atá tú ar atá tú i ndiaidh gabháil ar b'fhéidir trí data le bhean agus just Mothaíonn tú nach bhfuil sé ag dul áit ar bith and you're like, hmm, b'fhéidir an rud, an rud is fearr anseo, cuir téacs deas chuici ag rá, um, you know, I'm just not in the right place to, to go on any more dates at the minute. agus scríobh mise, scríobh mise chucu ag rá, it was lovely to meet you.

Ach is maith liom é. Ar éirigh leat an Pelota? Ah, a mhic, go sé. A lad. Never. Never. Not gonna happen. Cé tú? Bhuel, níor fhiosraigh mé mar is ceart, but níl really an oiread sin dúil agam triail a bhaint as. An tá eagsir pósta. An an lú le? Lú, nuair atá ag an deireadh seachtaine bhí McGinley i gcónaí ag iarraidh dhul ag rith nó ag haiceáil nó anois sílimse go mbeidh mise just ag gach deireadh seachtaine seo amach beidh mise ag dul go háiteacha cosúil le Baguio or fucking Madrid nó cibé rud. Nó níos minice anyway. Tá an aimsir ag éirí níos Ná Bilbao b'fhéidir? Eh?

Ah, deireann siad go minic sin. Yeah, tá an ceart agat. Tá agat an elevator a téann suas go dtí barr an chnoc and you can see the gamma and the church and everything. Tá agam, tá agam. Took them up there last night and he says, and like that you have the church. Literally went, oh no. Sin í an dá go dtáinar.

go leor cluinimse níos mó Spáinnis agus just mothaímse bomaite go leor náire ormsa i measc i mBascais le daoine nach bhfuil aithne agam orthu. Tá tá tá náire ag teacht leat Tá an náire airneach sin ag teacht leat ón Ghaeilge go dtí an Bhascais. Súil linn, súil linn. So, téann muid leis Chuaigh mise isteach agus thosaigh mé in Spanish léi. Just bhí mise ag, chonaic mise an bhróg seo, thaitin sé liom agus chuir mise ceist uirthi, ba mhaith liom rud éigin thart fá méid, I says rud éigin thart fá méid 45, 46.

No, no, no, no, no, I heard her speaking Basque Ah, right, right, right. Agus an raibh raibh iontas uirthi nuair a labhair tú léi i mBascais? It was like, it was a mix of things, dúirt mise léi leis an bhróg, I was like, um, he's kebab and Diago? Agus dúirt sí, hmm.